Zomwe zikundidabwitsa ine ndi zonena kuti ndikati ndiyendetu mu msewumu nde ndikumakumana ndi azimayi atavula. Inde iwo akumanena kuti avala komabe nde kuti ntchafu zili pa mtunda kuonanso penanso nde kuti aika malo amene samayenera kuti azionetsedwa kugulu akuonetsedwa pa mtunda. Zomwe zatipangisa kuti tilingalire lero tikambirane nkhani zokhuzana ndi chi. khalidwe makamaka mbali ya mavalidwe. Ayi tabweransotu lero ndi Lasi Solomon amene tikuyenda naye mu programu imeneyi pamene tikukamba zonena kuti no tibwezeretsenso chikhalidwe chathu reviving our culture. Takulandirani Lasi Solomon. Zoona zake inu moyo wanu uli bwanji? Inetu moyo nde ndi wabwino wathanzi kaya inu. Ayi ine ambuye akundisamala mulenga kuti thandiza ndithu Eh, zikuoneka Moyo akutipasa wamphamvu ndithu zikuoneka chimwemwe chokhachokha Eh, eh, munthu akali paja rastamani sadandaula kwambiri akangoona dzuwa latuluka iye kugwada nkublesa makhauri yake icha basi rastafariani wadalisa apo mavuto kulibe ayi mavuto mavuto nde ndi osayamba umoyo tizikumana ndi mavuto kumene ndiye moyo
moyo zikumana Eh, mavuto moyo tizikumana ndi mavuto koditu iweyo ukakhala kuti uli m'manja mwa mulungu amakupasa mayesero kuti akuone kulimba kwako kuti kodidi umakhulupiriradi mlengi kapena ayi sukhulupirira mlengi nde mavutowo nde mayesero. mavutowo ndiye ndi mayesero ndiye kuti ndikulimbako kumene kuti atione kuti kodi ife pa mulungu tili ngangangadi ndi mmene mwandionera moyo inetu ndafunsa izi chifukwa chonena kuti nthawi ina iliyonse tabwera tisanayambe kujambula programu yathu a lasi solomoni amakhala achimwemwe nthawi ina iliyonse bwanji lero kapena mwina mukumva ku- ayi ndithu chimwemwe chokhachokha simmakumana nmavuto mayazi mavuto amakhalapo komano ineyo ndi munthu wa mulungu ndipo mulungu ndimamumvesetsa Ndipo- ndikamba komulandira mulunguyo ndi manja awiri ndiye kuti ndimaziwa kuti mavuto ndi moyo nde munthu wa mulungu sakuyenera azivutika ayi munthu wa mulungu sakuyenera kuti azi- ano amavutika koma munthu wa mulungu sayenera kuti adandaule yayi chifukwa nkhawa zake amatulira kwa ndani kwa Kwa yesu Mulungu. kwa yesu Oh. Yeah.
chabwino chabwino uh, lerotu tabwera ndi nkhani yokhudzanatu no ya mavalidwe makamaka anzathu awa achizimayi amayi athu mmene akuvalira a lasi solomon mukuona kuti chikhalidwe chinatayika ndi kavalidwe ka azimayi e, chikhalidwe ah, chinatayika masiku ano azimayi azilekerera kwambiri ndipo chikhalidwe chinatayika ndithu moti eh pofunika kugwira ntchito ndithu kuti chikhalidwe chibwererenso ndizoona ndithu zimenezozo simukunama yayi chikhalidwe chinatayika ndithu kwa azimayi Mo- moti sine ndekha amene ndikumaona ngati Ayi, azimayi ayi, akuvula ayi, ayi. olo ifeyo ndithu timaona kuti ah, pachikhalidwe ndi chipembedzo sizikuyenda bwino dziko linasokonekera kwambiri mwina tinganene zoti ka mwina kuchuluka kwa mabungwewa kapena kodi kapena mwina mafoni omwewa mwina social media kapena facebook mwina kapena ndi zimene zapangitsa kuti azimayi azivala mwina mwake basi mwina kuonetsa, mwake eh, mwina mwake fa sindikutha kuti nanenso kumvesa bwinobwino kuti kuti amalawi tasintha motani apa apa makamaka pa zaka ndingayike olo 15 years yomweyi fa kuchoka cha mu 2000 muja mm, kufika mu 2005 ndinganene zoti at least
okay eh ya at least kuchoka mu 2005 umabwerera mbuyo mm. at least koma kuchoka mu 2005 umakwera mmwamba muzafika pano pa generation imeneyi eh yasokoneza kwambiri dziko lino
nde inu mukuona okay tiyambe chonchi koma azimayi inu mukuwaona akuvala bwanji mukati mufananize mmene amavalira mbuyo ndi mmene akuvalira pano mukuona kuti no ziku- zikusiyana patini zikusiyana futi mmene ndanene muja oti kaya mwina kubwera kwa maufulu kapena mwina kubwera kwa mafoniwa Mm. fo panopa mukhoza kuona inuyo olo ali mwana wanu mmene akumavalemo, wina avala ka siketi kakafupi mwina olo legesi fwa legesi ndi chovala chamkati komano zimapezeka panopa chimene akungomenya legesi yekhayekhaye kuja nkumakapezeka kuti akuyenda kunsewu ndikumuona mzimayi woti wa banja lake wa ulemu woti kuti angotenga salu avale mozisamala ndi munthu oti olemekezeka koma masiku ano zimapezeka zoti matupi aja akuwaika panja sindikudziwa zoti kodi bizinesi yawo makamaka akuika morani kodi mavalidwe amenewa ndi a demokalasi kapena tinene kuti ndi a demoni kalasi amene sindikudziwa kwambiri Iyayi, pamene kuti inu paja mukamba kubweretsanso zanu akuti de- demon class yes. koma mukufuna munene kuti kuvala trouser kuvala ka leggings fa leggings yoti makhala mwa- mwa mwa trouser trouser yoti Eh, koma chinthu ichi chakuti muchione Eh. sichokhutala ngati mmene limakhalira trouser lanu Mm. chinthu ichi chimagwira thupi ndichoti olo ukakhala kuti iweyo munthu uja wamuona umakhalabe maindi yako ikuthawathawa ndithu pafika pali ena mulungu anadalitsa ndi zimatupi zabwino zija Mm. ndikati zimatupi zabwino muziwa kale nakati Rastaman na yesu Rasta wayamba kufoka.
Bwana sindikudziwanso kuti kodi akumabwera kuti amgwese naziri sindikudziwa pamene popo komano ife tili nganganga ndithu pamaso pa mlengi moti akumabwera ngati delila Eh, delila kwambiri timaonanso kuti agwetse naziri
ndiye timaona kuti zinthu zake ah, sizikuyenda bwino kuti titengere chilungamo olo m'midzimu mafumu Mm. zimafunikira ndithu ngati m'Malawi munomo ngati tikufuna zoti akhale malawi amene tikumudziwa wakalekale wakamuzu wabakili uja Mm, mm. pofunika mafumu kaya mwina mafumu akuluakulu kaya ma TA kaya ndani mmene mudziwira inuyo kuti awa ndi amene amakhala akupanga malamulo mdziko Mm. akanakhala pasi ndithu kuyang'ana bwinobwino democracy kuti kodi tikuyipitisa kuti fwa ikuononga chikhalidwe and vuto la kuvala kumene kuku ndi kumene kupangisa zoti mabanja ana achisikanawa asamapeze mabanja azingokhala ndi ana fwa image zili ngati tangosanduka kuti malawi ino ndi kubala ano tsopano fwa mavalidwe amene chamapezeka kubala ataimira ndikaye mukunena kuti no matrauza kwawo nkubala eh matrauza mavalidwe amene aja ndi akubala kuminula basi nkubala ndi kubala fwa iti cholinga chake ndi business amagulisa matupi kuti azipeza zosowa zawo mwina mwake thupi lidzioneka bwino Eh, bwino lizo- Ka- ka- a- katundu azimu- Eh, azioneka bwino bwino azioneka pa mtetete nde kuti ogula Ogula aja amaka bwino. kasankha mmene mumasankhira inu kambatata kamango mmagwira nkumasankha kuti kodi ili ndi ili labwino ndi liti Ndiye inu mukunena kuti no bala ija ta- tagumula mpanda wake basi eya tsopano panopa ndiye kuti yatsanduka dziko Malawi lonse. malawi ino ndiye kuti inasanduka bala chifukwa chani ndikunena zoti inasanduka bala fo iniyo tauni ina iliyonse imene mungapite olo kumizi Mm, zimene zija zilipo mm. mukaona avala mosazisamala aminula basi ena avala kasiketi mku- ukuku kungobisa maberewa Mm, mchombo uli panja mm. ndi zinthu zoti olo mabuku mu tikamaona Baibulo amanena zoti mkazi thupi lonse la mkazi ndi maliseche ndithu amene aja mkazi olo akangoonesa kunkhwapaku amakhala kuti waonesa maliseche olo bondoli ili kuonesa apa mkazi ndi maliseche mkazi amafunika azivala moziphimba ndithu ngati mmene amapangira a, achipembezo ka cha chisilamu kaya, kaya mm. apostole mm. eya anthu amene aja mmene amavalira ndi mmene mulunguso amafunira ndi chifukwa chake ndikunena zoti kodi maphunziro amene a- amavalidwe amenewa ndi a demonikalase kapena ndi a demokalase fa na inenso zikundidabwisa kwambiri zikudabwisa Eh, zikundidabwisa kwambiri nchifukwa chake ineyo ndabwe- ndabweretsa topic imene kuti tikambirane fa zu- sizudabwitsa Eh, mnokha eh, eh. inenso Eh, zundidabwitsa zikundidabwisa kwambiri and ngati tikufuna zimenezizi kuti dziko liyende bwino kapena kuti anthu abwerere mu chikhalidwe chabwino Mm. tiyenera ifeyo m'midzi mu Mm. ngati makolo mafumu eh, tigwirane manja kuyitanitsa misonkhano. Mm. Anthu otero aja ndithu akapezeka munthu mwana wake akuvala mosalongosoka fa ana aja timakhala tikuwadziwa banja limene akuchokera tiyitanitse makolowo ngati chili chindapusa mwina tiwapase makolo aja Oh, kuti nawo anawo azipasidwa. aziwapesi- a- azipasidwanso uphungu wabwino kuti ah, tinganene kuti aveke dziko lawo fo amene aja akusambula dziko asatengere za mayiko akunja Maiko akunja ndikoti anthu amatha kupanga chigololo poyera po ena akudusa chifukwa choti demonikalase amakhala akuyendayenda ndi paliponse iwowo maiko awowo ndalama ikuwalamulira chifukwa zimene zikumachitikatu kamba kosaka ndalama Aha.
eh Kodi mesa kuti thupi langa ndi ufulu wanga ndikhoza kuvala mmene ndikufuna kuvala? eh ufuluwo chotsatira chake kodi munthu akavala mozilemekeza likhala thupi la mwini wake la wina wake si lake Ndilake. ndiyeno chimene akusiyanisa iwowo pamenepapa ndi chani kuvula ndi kuziphimba
Si- si nde kuti ena amati kuli- kuli- kulije kukutentha kwambiri basi ayi sizakutentha sizakutentha kodi mbuyomu ndi panopa kumene kumatentha kwambiri nkuti fa ine ineyo ndikukumbuka ine ndinabadwa chama 1988 Mm, kuchoka mmenemomwe kuzafika mu nyengo iziziizi mm, dzuwa limamenya olo mvula inu mukudziwa kale mmene imagwera mm, panopa nyengo inasinthanso mm, kalekale ndi panopa dzuwa lawala mbuyomu panopa silimawala dzuwa ngati mmene limawalira mbuyomu koma bwanji a- makolo athu amavala mozisamala chabwino mavalidwe amene ajatu oti akumva kutentha ayenera avale kunyumba kwawo fa zinthu zoyenera iwo aja kuonesa mwina kukhomo kwawo amakaonesa kunja zimakhala zinthu zosiyana kwambiri kuti mukunena kuti no akhoza kuminula koma asaminulire no kunsewu ayi zimene zija ngati akufuna tiyerekeze ngati mzimayi woti mwina ali pa banja zimafunika kuminula kuja aziminulira mnyumba mwawo kuti zimene zija aone amuna awo Moti aziwaonesa zimene- amuna awo sizolakwika koma malo e, koma malo ngati azimayi woti ali pa banjawo eh. e, ya ndi malo amene akupangira zimene zija siwoyenerera fa zimenezi zofunika akaonesa amuna awo ete ete ku- ete- ete ku- ku- ku- kuminula kunsewuku ntchafu pa mtunda Ayi, koma ayi. komano akakalowano mnyumba kuchipinda vala chijinzi Ya, ya. pamene paja nde zili ngati akukayala malonda kunsewuku nde kuti sanagulidwebe Eh, pamene paja zingati akukayala sanagulidwe inetu ndudabwa tu mamawa ndikadzuka ndi- ndi- ndikadzuka choka kumene ndimagona ndipita kuka- kumene ndi- ndikumagwirira ntchito basi tikudutsa azimayi Eh. mamawa avala bwino Eh, kwambiri eh. Eh, atsikana inu avala nkumati nsalu- inu nsalu nkumati zabwino, eh eh. komatu nde ndi njole koma inu.
ndikakumana nawo kunsewu Eh. basi ta ah, aja aminula ndi mmene ndikukuwuziranimo kuti anthu aja ali pa bizinesi sakukhutitsidwa ndi mamuna amene ali naye Muli- mukamba zoti kuminula nkusakhutitsidwa kusakhutisidwa fa ngati chabwino amalamula ndi mamunayo kuti iwo avale moteromo ndiye kuti mamunayo ndi wopanda nzeru Eh, mwa- mwabweretsatu nkhani imeneyo imene alipo ndithu amuna ena tikafunsa azimayi omwewo ena Eh, akunena eh, kuti eh. inetu mamuna wanga amanena kuti ino amachita kundigulira ena amagula zimenezozo maminiskirt Eh.
matrauza amandigulira ineyo Eh. Sono- amati ndizivala choncho eh? Eh, sono amene aja amakhala anthu oti ndi mahule
Nda- hule ndani Zimene- azimunawo mayiyo onse ndi mahule chifukwa chani iwo ngati akuziwa zoti ine mkazi wanga ali ndimgulire trausa ngati iye azikavala azadabwa siku lina mkazi wawo akuyenda ndi mamuna wina chodabwa ndi chani poti iwo akanafuna zoti mkaziyo ali pa banja amuphimba ndipo ali ndi iwowo amgulire zovala zo- za ulemu kuti wina aliyense akakumana naye kunsewu aziziwa zoti mkaziyo anatengedwa kale ali ndi ring kumanja koma iwowo akumu- akumugulira zovala zoonesa thupi kumati kokayendako ena akakasilira sakatengako katunduyo
komano mesa akuti no munga- mungati mungati mwa- mwapanga kuti tavala chonchi tavala chonchi ndati mukuwapanga control Hmm. Eh, ayenera apangidwe control kamboti iwo ndanena kale kuti anagulidwa malaya amene mwavalawa munagula Mm. simungayikenso pa hanger nkuwayikapo nkumati "Ah, apapa basi ndangowayika kuti basi anthu azingowaona ayi fa ngati mwachapa mwene muwayanike pachingwe Munena kuti no- osati mukayale kunsewu malaya anuwa munagula simungaguliseso ndi anu amenewo nda- ndapanga control. nde mwapanga control kuti malaya awo wina asatani olo munthu wen- wina akhoza kusilira eh umani malaya anuwa ndiye ndasiliratu alipo amakuuza kuti eh sono nanenso malaya awo ndiye ndimako ndimakonda ine chapathupi sinditani sindigulisa Ndiye munthu uja aziwa zoti olo atachikonda sangakugule. Koma ngati iwe ukumuuza munthu uja kuti ah chimenecho wina aliyense amene angachifuna akhoza kutenga umakhala ngati wachiyika pa hang'ala. Chinthu choti iwe umavala ndiye wapachika wayika pa hang'ala kuti anthu a- agule a- amene angachikonde. Ndiye zimene zimafunikira ngati mamuna wanzeru. Mm. Mkazi mwamutenga tiyerekeze kuti mwatenga mkazi woti amakonda ma trouser. kuvala mominula masiketi iweyo ngati wamukonda ukamutenga umugulire zovala zazitali Oh. potengera chikhalidwenso chakwathu kuno Mm, mm. umgulire zinthu zovala zazitali ayine ndimakonda kuti uzivala madresi chani zinthu ngati mufuna zimashotizi muzivala ndikuti tili ndi ineyo kuchipinda pa- pakhomo pathu pano koma osati mupita kunsika kapena kokayendayenda nkumapezeka zoti mwavala zinthu zodula ngati chonchicha sono ngati iwo chauvala za chonchicha ana awo kodi azauza zoti avale zazitali ana awo sadzayenda maliseche musati sadzayenda sakuyenda eya ndiyeno pamene pajapo kodi ana awo angakhale pa banja
kodi inu muku- muku- mukakamira zoti pa banja mutanthauza zonena kuti mavalidwe yenso ndi amene amaku- amakupititsa pa banja ngati zimayi koditu koditu masiku ano kuti muwerenge mmene ndikunena kuti kuchoka mu 2000 kubwerera mbuyo ndikuchoka mu 2000 mumu kapena ndinene kuti 2005 kubwerera mbuyo ndikuchoka mu 2005 kukwera mwamba pachuluka ana kwambiri amene akungobwera kungobadwa basi kungobadwa Basi kamba bambo awo osaoneka osasamalanso yayi kamba ka chisamaliro cha kholo la wobereka mwanayo kamba kuti mamuna ndi mkaziyo anangopanga zinthu zazibwezi Mm. kungogonana nkupasidwa mimba koma osati zoti zikuchokera pa banja ayi Chifukwa cha chimenechocho mavalidwe awo anthu aja akuchulukitsanso kwambiri ana m'dziko muno kamba kuti anthu akungopanga chiwerewere mosasamala kamba kuti anthu aja akusowa uphungu fa akakhala kuti anthu aja alandira uphungu woyenerera kapena kuti pakhomo mwamuuza mwana wanu kuti muzivala motere motere motere chonge choti akabwera mamuna azakukwatirani likhale banja la ulemu koma munthuyo akuvala zodula kuvala trouser ndi mamuna wanji amene angakonda amene choti akakhale nawo palibe Mapeto ake angowafunsira, akangodya katundu uja akuwasiyira mimba, akuwapatsa ndalama. Iwo ajanso polankhula kumsewu kuja amati timagula. Amenewo ndi mawini awo. Ku, uyu ndi wa, ndi wa, ndi uja ndi, ndi Ndi wa wa ku- za- business za amu- kunsewu izi. za kunsewu izi. Sizobweretsa ku nyumba. Inuyo mukaoda tomato ndikuyala pa msewu anthu amakagula tomato uja akatha inu mumakawerenga mawini. Ma- Ndiudi- mawini ndi anawo eh mawini ndi anawo kumene Ndi- ndi- ndi- ndi- ndi ana 10 tu- Eh, ya, koma osiyanasiyana. wina bambo wina bambo wina bambo wina bambo chifukwa chiyani analibe kadongosolo samachokera khomo la munthu woti wo- wopereka uphungu ngati ana ngati mmene imayitanitsira nkhuku ana ake anapiye chifukwa muzayiona nkhuku olo kukada nkhuku imatha kuyitana ana ake Mm. olo akaona chiphamba chija chogwira chija ama- amakusa ana aja Kwaku- nkuwafungatira kwafungatira. Kwa- Chifukwa chani chimapanga zimene zija? Amadziwa zoti anawa ndikangowasiya aziyenda mwachisawawa, atha. Ngofunika Awonongeka. atetezedwe. Ndiyeno wati mwa munthu wanzeru wake. Chifukwa chake mudzaona panopa dziko lino lili ndi ana ambiri. Tili, tilipo anthu ambiri koma zisamaliro zikumakhala zovuta olo umphawi ndi wambiri.
Ana ochuluka koma, koma oti sinali Azibambo zambiri. oti akungoyendayenda basi m'zikhute mwalibe ntchito zolongosoka mwina m'bambo amene akumuvomerayo ali ndi akazi akenso kale ali ndi ana sangawasamale Mm. akupezeka zoti malingana ndi mmene avalira akuwasilira Mm. akuwapasa ndalama akagona naye awapasa mimba nkungowapasa mwana nkumakaleranso kholo ku nyumba palibe cha nzeru chifukwa chani ifeyo achaini wake mmizimu makolo Mm. sitikupereka malangizo abwino kwa ana aja ku nkhani ya mavalidwe chikhalidwe tachitaya kwambiri ndiye kuti atsikana a- a- achi- achi- ali- amene ali achi- achichepere a- a- asamale kwambiri ku mavalidwe mavalidwe ofunika kusamala nawo eni ngati akufunanso kuti akhale pa banja Mm. asamalise kwambiri mavalidwe Ndi- ndinakumana ndi mzangatu ineyo wa- waminula ndimafunsa iwe bwanji wavala chonchi ayi zabwinobwino ati komatu izizi amuna sitimazikonda izi kapena mmalakwitsa ine simunalakwitse nanga simwati nzanu anthu aoterewa amafunika mukakumana nawoso kwauza muwakonda kwauza kuti ineyo inuyo ndikukondani wani sogolo lanu nzimene mukupanga mukuliponyera kuphompho foti simuzikhala saizi imeneyi mpaka kalekale muzakhalabe inuyo mukukula pang'ono pang'ono kukula kumeneko muzipezeke zoti mukupeza ana ana aja kusogoloko azafuna thandizo thandizolo inuyo ndi mkazi ganyu amene angagwire munthu wamamuna ndi ganyu wogwira munthu wamkazi amakhala wosiyana. Mm. Ndi kawirikawiri akazi amakhala pa umphawi kwambiri akakhala ndi ana awiri atatu kumapita mtsogolo fa mmene mukuoneranso dzikoli zinthu zikudula Mm, chani mm. sitikubwerera mbuyo yayi Mm. tikupita kusogolo Asamalire yekha. ndi mwana amusamale yekha ngati mkazi Mm. pamakhala povuta pabanja pamakhala umphawi kwambiri ndiye chimene chimachitika amangoti kubwera uyu angowanamiza awasiyira mwana kubwera uyu awapasa thupi mwina mwake ali mwina uyu ndikampanga izizi andisamalira anawo akuwapasanso wina akuthawaso Ndi chifukwa chake umphawi m'dziko sukutani, sukutha. Tiyeni ife ngati makolo, tiyeni choyambirira tidziwe kuti kodi munthu, akati munthu ndi chani. Munthu pamafunika zinthu zi, folo kapena zitatu zimene zimafunika mwa munthu kuti zikhale. Choyambirira, munthu uja akhale wanzeru. Kukhala ndi nzeru ndiye kuti, chachiwiri, ukhale wopemphera Mm. fa amati chiyambi cha nzeru ndi kuopa chani Mm. mulungu ndikuti chachitatu munthu uja chimene chikufunikira kuti akhale nacho ndi manyazi munthu akakhala ndi manyazi amakhala munthu Oh. mwanifesa amene wewe Mm. cha folo chikhalidwe
ndi zomwe tikupanga pano kuti tibwezeretse chikhalidwe. mwanifesa amene webwere ngati munthuyo alibe manyazi alibe khalidwe Mm. si munthu Ngati munthuyo sapemphera, sadziwa Mulungu. Kupemphera kumene ndikunena apapa osati kupitatu kutchalitchi kuja Sunday uzitenga Baibulo n'kumapita kutchalitchi. Mm. Ayi, kupemphera kuli m'magawo osiyanasiyana. Mm. Ngati mkazi tikamawerenga Baibulo, mkazi sapita ku- kutchalitchi kukapemphera olo kumzikiti ayi. Mkazi amafunika azipempherera ku- mu- kunyumba. Ndi choncho?
Eh, mmene amanenera mawu a Mulungu ndi choncho kumene. ndiye kuti ifeyo ngati kholo ngati banja lathu lili lodziwa mulungu ndiye kuti ana aja tikhoza kuwatani kuwauza zoyenerera pa moyo wa siku ndi siku kuti olo iwowo ana awo azatha kuwafotokozera kuti a khalidwe ili ayi khalidwe ili ayi koma muzipanga khalidwe ili koma ngati m'mabanjamo mulibe um, uh, mulungu mulibe m'mabanjamo ndiye kuti ananso azingoyendayenda mmene akufunira, azikhalanso ana opanda khalidwe, opandanso manyazi. Chifukwa chimene chikuti chikuchititsa apapo kuti azivala chonchi chija ndi Kupanda- kusowa manya, Manyazi. manyazi alibe, nzeru alibe. Bola kungovala basi. o- o- o- sakuzidziwa eh. kuti ineyo ndi ndani eh, and mulungu anatilenga motani eh, and zimafunika ndi zinthu zotani pa moyo wa munthu kuti aziti uyu ndi munthu chifukwa banja limafunika munthu akhale waulemu Chifukwa chitsanzo inuyo simungatenge mkazi woti amalankhula mo- monyoza mwina kunyoza anthu kapena Mm. mayi ake Mm. kuvala kosamvera kuja mukamutenge mukampitise kwanu kwa mayi anu akavomereza kuti mwabweretsa mpongozi wawo wabwino Ayi, akakhala naye ayi, asi- olo inuyo mutamukonda Iya, komatu zi- zi- zimavuta pam- pamavutanso ndi pamene pano Ah, mwatibweretseratu mwatibweretsera njoka manifested fa inuyo chabwino zofuna zanu zigololozo muzipanga mnyumbamo komano khalidwe lizikhalapo Kodi mukhala naye munthuyo? Inu mukachoka kupita ku ntchito, amene angatsale naye pakhomopa, kodi iyeyo ndi munthu? Pamenepo ndipo pamafunika kumasamala. Akamati mbatata imawongoledwa ili yaing'ono, kapena kuti mtengo umawongoledwa uli waung'ono, ukakula mtengo uja sungathe kutani? kuwuwongolanso. Ndiye chonde mukandifunsa ngati ineyo Rasta man, munthu woopa Chauta, Mnaziri weniweni, ineyo ndimati dziko tikuliwononga tokha. Ufulu wa mbuzi uja wabwera mwa anthu. Ufulu wa mbuzi? Ufulu wa mbuzi wabwera mwa anthu. Chifukwa mbuzi siimadzidziwa kuti ine ndavala kapena sinavale. Chifukwa mbu, mbuzitu ndi nkhuku ya nzeru ndi nkhuku. Oh. Eh. Nkhukutu cha m'ma 5 koloko muona ikuyitana ana ikalowa m'nyumba. Mm. Kuti kwada. Mm. Koma mbuzi muchita kuyisaka inu. Kuti ibwere. Kuti ibwere. Mwina ikhoza kupezeka kuti khola ndilo akuliona koma kungogonapo panjapo. Pomwe nkhuku imakakwera yokha. imalowa m'nyumba nku- kapena ka- ka- mapa- mwayipangira chogona chake khola Mm. imabwera nkhuku nkujowa nkukwera ndithu nkukalowa mmene mujamo nde inu mufuna muzinena kuti no anthu ena ake ndi mbuzi mkatimu osati anthu ena ake koma anthu ambiri amene achuluka azikhalidwe zimenezizi kumavula basi kumavula anthu amene ajawo nde kuti nzeru zawo ndi mbuzi basi olo m'baibulo ananena zoti ndi mbuzi sizimamva izi palibenso kule- ku- kupepesa ayi mawu osati pamenepo. kupyatiranso iyayi Pa- palibe kupepesa ayi pamenepo.
palibe sindipepesaso fwa iwowo ngati afuna akhale nkhuku akhale ndi nzeru aziziwe kaye okha kuti kodi ndine ndani Oh. iyi ndimaoneka bwanji ine pa malamulo akuti bwanji
kodi inuyo mukamakamba zoti yayi malamulo mulungu mulungu kodi zamavalidwezi ana- anafotokoza ku Eh, Bible? anafotokoza anafotokoza umumu zamavalidwetu adafotokoza Ndikuvundukulirani vesi ndikuwerengereni Deuteronomo 21 vesi 5 Mm. eh, anafotokoza mulungutu palibe chimene anasiya pa moyo wa munthu Oh. eh, anafotokoza deuteronomo iyi deuteronomo 21 verse 5 Mm. akuti zosayenerana zisaphatikizike ndati chani Zosayenerana zisaphatikizike. zosayenerana zisaphatikizike Vesi 5 akuti, Mkazi asavale chovala cha mwamuna, kapena mwamuna asavale eh, chovala cha mkazi. Tikumvana pamenepo? Nanga izizi ndalemba ndine ngati? Komanso ndinazipeza izi kumene ankalemba ine nsanabadwe, olo makolo anga kulibe. ndiye kuti anthu samadziwanso izi Ndi chifukwa chake ndikuti kukusowekera kupemphera. and azibusa amene achuluka mziko muno uh, sindikuziwa zoti kodi anthu akamalalikira akumalalikira zoti akalowe ku ufumu wakumwamba kapena akumalalika kuti iwowo angotchuka pa dziko lapansi kuti awo amagwira ntchito ya ubusa osangoti otchuka koma koma apeze ndalama mwina mwina mwina poti nanga si achulukawo ni magolosale kapena mwina akufuna chopereka chija kuti azingolandira koma osati kupanga fwa Ngati iweyo uli m'busa uli ndi tchalitchi, sonza kuti mwana akamakula ngati kholo lake limapita ku tchalitchi, mwana uja akudzalidwa kuchokera kuti? Kumene kuja. Ku tchalitchi.
And ine ndimanena zoti ineyo ntakhala kuti ndili ndi gulu kapena ndine kuti ndili ndi gulu limene imene imayitanidwa ngati kachisi mm. amene timapanga timakalowa m'makachisimo mm. ineyo ndili mgulu limene kuti ndine mtsogoleri ndikhoza kulamula zoti mu tchalitchi mwanga Musabwere mzimayi wovala trouser, musabwere mzimayi wovala mesh mmutu, musabwere mzimayi wophoda kukamwaku. Kuphodakuso nkolakwika? Ah, nkolakwika kwambiri.
Ineyo ndikhoza ku-user uniform ngati muja mmene amapangira muja aku sukulu kuti wina aliyense munomo tizivala mavalidwe awa ngati azimayi. Kaya, kaya ngati mmene amavalira azimayi amvano. Ngati mmene amavalira azimayi amvano muja. ayenera avale chonchija and mavalidwe amene aja akufunika zoti iwowoso kumudzi kwawo akabwera fukwa zimene akuphunzitsa abusa ndi zimene akuti tizikhala tikupanga siku ndi siku kunyumba Os- osangoti uvala za mvano ujeni lokha basi Basi la sande lokha ah, ah. sizili choncho ku school- ku- ku- ku- ku chalichitu ndi ku sukulu kokatiphunzitsa mmene tidziwe. kokaphunzitsa kumene kujako khalidwe la munthu Mm. Nde- nde- Then zimene akuphunzitsa kumene kutchalitchiko osati zimakhala kuti zathera kumene kutchalitchi koma tikafika ku nyumba tiyenera tiaonesere kaya aneba Mm. kaya ndi anthu ena kaya ndi ana athu tipange moyenerera ngati mmene tamvera kumene chimene atiuzira azibusa muja kuti kodi tiyenera tizikhala motani ndi ana tiyenera fo- amafotokoza Kodi tu mumadziwa zonena kuti no azimayi amvano tikunenawa onse amavala bwinobwino olo ngakhale ena amakavula akapi- akabwerera kunyumba koma onse mchalichi muja amavala bwino zimafika m'munsi umumu Eh, onse no eh, eh, ndi mmene nanenamo kuti demonicalasi ndi imene yachuluka m'malo mwa demokalase ndikunena kuti demonicalasi chifukwa chiyani demonicalasi ndi maphunziro a satana kumasulira kwake tikuphunzira maphunziro a satana ndiye maphunziro a satanawo akakhonzedwa Mm. akhonza olo mwana akamapita ku sukulu timayembekeza timayembekeza kuti azakhonze ndiye kuti kukhonza kwake kwa maphunziro a satanawo ndi kumene kuja mumakuona mumsewu kuja moti kumene kuja ndi graduation eya amene ajawo ndiye kuti ndi madigiri a sukulu ya satana zotsatira zake munthu uja amapezeka kuti watenga matenda Mm. mwina mmene mumamvera muja kuti agwiriridwa Mm. apasidwa mimba mosakhonzekera sono demonicalasi yemwe uja ndiye amazakuwuzani kuti muli ndi ufulu okachosa mimba ku chipatala ngati mimba yangobwera mwangozi Ah. Eh, mwaona zinthu zokhazokha zowononga Ak- akatero yayi basi tu ali serious Eh, akudwala tu ukukutu Serious. sizili bwino ofunika basi mimba yobwera achose chifukwa yayi sizili bwino Iwe sizili bwino bwanji? Ndani amene amachimwa asakudziwa pa dziko lapansi? Palibe. Palibe munthu amene amachimwa asakudziwa. Wina aliyense akamapanga zinthu amadziwa zoti zimene ndikupangazi mapeto ake ndi chakuti. Amati kupewa kumaposa kutani? Kuchiza. Tikumvana pamenepo? Mm, apo zomveka. Eya, kupewa kumaposa kuchiza. Ndi zimene tikupanga zija, mphoto yake ndi imene mumaiona ija. ndipo dziko la Malawi silingatukuke chifukwa choti limakhala busy kuononga ndalama kuthandiza anthu osayenerera kuti awathandize chifukwa chiyani? Nanga si maufuluwa abwera? Akabwera muona kuti m'mizi anthu akuvutika, oh boma likutere, oh ndalama akungotere. Si china, sakudziwa kuti kodi tikuziyang'anira bwanji, tikuzipanga control motani. Mupite m'mizimutu muli ana ambiri akungobadwa azibambo awo sakuwasamala. Nkhani zake zimenezi. Mavalidwe, demokalase basi inawonongeka ana ake osamvera amwano olo makolo samawamvera nanga si kholo lija mmene nanenamo choti lilibe uphungu olangiza ana ake ngati chili chimanga ndiye kuti akungodzala koma chosakapalira koma afuna akolole sanathire fetereza afuna akolole matumba 20 koma malo fetereza sanathire kapena angothira thumba limodzi malo othira matumba atatu akukathira thumba limodzi akolola matumba 30 mapeto ake akutukwana zimene zikuchitika pamenepo mwa- mwa- mwana osalangizidwa osalangizidwa komano akamba ko- mwana uyu ngovuta Eh, ya, ngosokonekera ndipo uyu. amene mwa- mwabweresa topiki yabwino pomati pa mwana uyu zimenezozo ndifuna ndinene pano pali anthu ambiri makolo ambiri ife mwana wa 3 years 4 years 5 years kuzafika kaya mpaka 10 years ka 15 years tiyimire pamenepo ku 15 years mwana akalakwisa ife ponena timati "Ih, koma mwana uyu ndiye ndi wovuta kwambiri akakhala wamamuna ndiye kuti ah, mwana wa 3 years 5 years mumva "Ih, koma uyu chamba pomukalipira mwana uja chamba iwo wachambatu iwo ndikuti mwana uja akamva zoti a ine akuti wachamba kamba kuti ndasokoneza kusonyeza kuti munthu wosachamba ndiye kuti ndi wosokoneza iye ndikuti chamba nchosokoneza ndikuti mwana uja akamakula amakula ndi mind yoti wo- munthu wochamba ndi wotani ndi wosokoneza pomwe kuli kuti amuyitane mwana uja amulangize mwadongosolo aphwanga eh? Moyotu umene mukupangawu siwabwino. Kuba kumene mukuba mnyumbaku ndalamaku siku lina muzakaba kwa neba azakugwirani. Kuba kumene mukuba ndiwoku siku lina muzakaba kwa kwa eni wake azakugwirani azakupangani zakuti zakuti zakuti. zakuti. Osati mwana kufuna kumukalipira hey wachamba hey mwakuti aa. Mwana Kumuitana, kaya kumukhazika. kumenya kuntani pamene paja umakhala kuti mukumkwerezeranso kapena kuti kumpasanso faya boninso. olo kumene akupita kuyeja amakanena kuti ine olo makolo anga amandidziwa kuti ndiwovutatu nanga simukumuchemerera olo kundimenya ine sichimasintha chilichonse zili ya mayazi mukafunsa olo patena amandidziwa kale kuti ndine wovuta nazolowera ine sibhakera palibe chenu mwaona mepo mala moti mwana uja mlangizeni mwachikondi endiso ndipereke phunziro lina lake amati mwana womvera ndi wosamvera kholo liziyesetsa kwambiri kumukonda mwana wosamvera foti mwana womvera uja sangalimbane naye anatheka kale ameneujayo Mm. amadziwa malamulo apakhomopa koma mwana wosamverayo amukonde akamukonda mwana wosamverayo ndiye kuti tsiku lina lake mwana uja amatha kudekha pena pake nkuzimvera yekha chisoni kuti amatu ine makolo anga ndi amandikonda izi zimene mapangazi ah ndimalakwisa koma bwanji nditasintha kodi chimene makolo angachi samandichitira ndi chani ndiye kuti Iwowo kamba kowonetsa chikondi kwa mwana uja, mwana uja payekha amatha kusinthanso ndi kumadabwanso kuti yemwe uja uyuyu? Ife tawona ndithu zimenezozo. Ana amene anali oti osa o- okondedwa, ena osakondedwa, koma kutsogoloku after kutha kwa nthawi, ana aja akakumana ndi mavuto, mwina akamangidwa, mwina akakumana ndi chipsinjo china chake akabwera, amatha kubwereranso nkubwera m'memore ndi kukhalanso ana abwino. Ndiye chonde ana tiwauze ngati mwana, mwana wathu sitimamuopa iyayi. Osa- osampatsa mphamvu Ah, iwo osati mwana wa wang'ono ah, amayi mwana wamamuna eh, ababa eh, madala mwana wang'ono wa 10 years ah, ah, ma- madala A- amayi mwana ake- uja amakula kuti iwe ine olo kwathu samanditana dzina limenelo ka ine olo kunyumba amandipasa ulemu iwe ndiye ndani mwana uja amakula wokulani ama akamakula khalidwe lake limakhala lonyasa kwambiri koma timuuze mwana ngati mwana tisamuope mwana wobereka tokha mapeto ake ndi izi mukunena apapazi kuti chikhalidwe mavalidwe chani zinthu zambiri zataika dziko taononga tokha tikungoyang'anira.
kalekaletu nthawi ya kamuzu ndimangomva kuti akabwera munthu wachilendo kuchoka maiko akunja akangotsika olo ndege akavala trouser amatenga chitenje nkumpatsa ndi chifukwa chiyani kamuzuyo amapanga zimenezo amadziwa zoti uyuyu akangobwera kuno kuti akangocheza naye kwa masiku atavala izizi anthu akamaonera atengera ziti kavalidwe nkameneka atengera kavalidwe kamenekaka koma iyeyo amadziwa zoti kuno ku malawi ife chikhalidwe chake ndi ichi amampatsa nsalu kuti munthu uja avale cholinga choti wina aliyense akudziwa zoti ife mavalidwe ake ndi awa asatengere za ku south africa zinthu zijatu zimapezeka kuti zina zija amajambulira mmabala south africa kuti mupite paliponse ndi bala paliponse ndi bala paliponse ndi bala dziko lija ndi la ziwanda ndiye tifuna kubweretsa ziwanda ndi zanu. ziwanda zija tifuna tibwere kuno akuti kutukuka cha eni wakewo kaya zimatukuka ndi chani kaya Ti- ti- ti- tinapita jones ife che my pe Ti- ti- ti- tim- tin- tin- tinasi- kungodzala matenda basi matenda menda kuzeni demokalase zotsatira zake ndi imfa matenda basi kumangodzala matenda uli wa ana obwera ntchito zake za uhule zokhazokha chifukwa ngati mayi akuvala mosalongosoka mwana wawo angamulangize za mavalidwe ufulu waononga dziko tikuyenera tikonze koma zimenezi zinthu zofunika kukonza koma kukonzako ndiye tikufunika kuchokere kumidzi kuma ma T/A mafumu Mm. m- abwere mabanja ayitanise misonkhano awauze kuwapatsa ndithu malamulo kuti munthu kholo woti ali pa banja ali ndi mwana akavala mavalidwe awa awa awa awa ngati mmene tikukambirana apapamu aboma aja ayike malamulo munthu uja azitha kumangidwa azitchajidwa zaka
Ti- tifike mpaka komatsa dziko zake. Eh, akuononga dziko akuononga dziko Aku- akudzala chigololo kwambiri mdziko Mw- mwana wati iyeyotu ndi amene to ali otsogola ndi amene akuvala legenzi ayambirirenso iwowo Fa- udindo nditu kuti sasankhatu kwa munthu wopanda nzeru amati mtengo mtengo wa mango kaya wa mandimu umadziwika ndi zipatso zake ndi inu sangakugwireni ufumu muli ndi zikhalidwe zanu zoyipa mayazi Ana- Si- simungamutchule mbusa ana ake iyeyo ali wosalongosoka chifukwa ngati akukanika kulangiza ana ake m'nyumbamo akakwanitsa kulangiza an- gulu lambiri anthu 100 sizikatheka sizikatheka mwa njira imeneyo apopo ndi choncho buku ndi mmene likunenera tawerenga apa Mm. eh ndi mmene likutero buku kumene amati ah, um, bambo akonde akazi ake Mm. akazi akonde m- bambo Mm. eh? Ana amvere makolo. Makolo ndiye kuti taphatikiza ndiye kuti anthu nonse awiri, Mm. mayi ndi bambo. Ana amvere wowabereka kapena kuti wowabala. Ndiye kuti mkazi ayenera amvere bambo. Abambo kondani ndani? Akazi anu. Ndiye kuti nonsenu ngati muli ndi mgwirizano umenewuwu ana ajanso ku- chowauza sichingasowe iyayi endiso akhoza kumakhala ana omvera koma vutonso lina likumachitika m'banja muja mumakhala kugawikana kukanganirana maudindo pakati pa mayi ndi bambo pali ana enatu pali mabanja enatu chokamba bambo ana satengera koma akambe mayi amatengera chifukwa chani ufumu umene wachuluka m'nyumbamo ndi wa mayi bambo ali pasi
zochitika motero Eh, zima- zi- kwambiri mabanja ambiri amasogoleredwa ndi azimayi nde mzimayi pa mwana muziwa kale iniyo mzimayi pa mwana nde eh, amamvera chisoni amamvera chisoni Ah, basi nisalimbane naye. olo akatimenya mbama timapeza zoti timalira amayi amayi sitimanena adadi iya timanena amayi foti maziwa zoti kwa mayi ndi kumene kuli kofewa ndi ochepa azimayi amene amakhala ndi maganizo achimuna ndi kumamulangiza mwana ngati bambo koma ambiri amene achulukira Mm. mwana amamulera mopusa kwambiri ndiye udindo kamba kuti pakhomo pa chifukwa amene amakhala ndi ana kwambiri nthawi yayitali ndi am- ndi amayi Mm. nanga si azibambo amakhala ali m- out Mm. Ndiye chimene amachita mzimayi amapezeka zoti nthawi imene watulukira iwe azikupasa ulemu. Koma ukangochoka mwana aja zowauza zosalongosoka. Iwe umangodabwa tu ah, mwana wanutu amakuuzani anzanu. Eh mwana wanu takumana naye pakuti pakutitu. Atavalatu eh mwana. Ah, wadabwatu ah, mwana wangayo zimatheka ati kuti kuvala bwinobwino kunyumba kuja pochoka eh, kena eh. kuno kukavula eh, kunsewu kukavula kunsewu mwaona eyetu mkulu wangatu nkhani Ndete- zake zikutero ndithu ndete nganene zonena kuti no amene akumapezeka zoti avala bwinobwino ku nyumba akamatuluka kupita ku msewu ndikukavula zimene zija amene aja ndete tinganene tingati- tingakambeko zotani za amene amene ajawo tu kuti tionetsetse makambidwe ake ndikhoza kukamba kuti ineyo ngati bambo ndili ngati ineyo ngati bambo Mm, kaya ndakumana naye mm. kaya ndamuona kaya mwamvetsedwa kaya ndangomvetsedwa ndikuti ndikafika ku nyumba ndena ndiku- ndilankhulisane ndi amene ali akazi anga Mm. ndafunse kuti kodi pakhomo pano paumakhalidwa motani makamaka ndi anawa Mm. ndamva zakuti zakuti zakuti kapena ndamuona wakuti wakuti wakuti kuti "Ii, mavalidwe amene ajawo ndi atiwo mufuna mwana wanu uja azakhale pa banja kapena azakhale wongoyendayenda iniyo kulera anaku mufuna kuti muzingolerabe mpaka na kalekale kapena kuti muzapume nanunso muzadyerere unakubala wanu chifukwa amene paja anakubala sangaoneke aoneka bwanji nakubala mwana wanu akupanga uhule kapena kuti tinganene zoti akungobereka ana chisamaliro palibe wowasamala kamba kuti mamuna palibe kamba ka dressing yawo ndi kuti unakubala umasowa kamba kuti banja lija limakhala osauka ndi ngati makolo tikufuna zoti tikhale anakubala ndi kuti nkhani imene ijayo ofu akawiri kawiri imene ndanena muja kuti kumakhala ndi mzimayi wapakhomo ndi amene amakhala ndi ana Mm. nthawi yayitali ndiye kuti ine nkhani ya ine ikhala ndi mzimayi uja osati mwana uja ayi mwana uja ndimuyitanabe komabe ntayamba kaye ndalankhulitsana kaye ndi ndi ndani mzimayi ndi mayiwa then ndiwayitane nonse nyumba mwa ine ngati ine kholo Mm. ndifuna mwana wamkazi azikhala khalidwe ili mavalidwe usazayerekezenso tsiku lina lake kuvala cha- chovala chachifupi kuzipezanso kuziwotcha zimene zichazo ndipo zimene zichazo ndikhoza kuwotcha kung'ambang'amba kumene ngati kuli kuphika aphikire zimene zichazo chovala china chonse ndikhoza kutenga Ngati zovala zoti ndimagula ndi ineyo ndiye na- nanga si- si- sizingatheketu mwana wotuluka mkhomo la bambo azigulira yekha zovala ndikuti mwina izizi ndi ndalama zimene amasunga a jainu wakeyo ndi zimene amakagulira zovala ngati zimene zichazo ndikhoza kusankhasankha zovala zo- zazifupizo nkuocha
Okay. Kuocha. ndikuocha Okay, wayambira so wena ndikuocha. ndikhoza kusankha zovala zija zazifupi zija nkuziwotcha chifukwa choti zovala zimenezo ine sindagule ine sindingamgulire mwana wanga chovala chachifupi ndikuti ine ndi- sindikuzipasa ulemu simufuna ayende nawo ndi dziko ayi ayi kuyenda ndi dzikoko ayi ine zimenezo sindikuzifuna sindikufuna zoti mwana wa mmalawi uyu azikhala woti woyenda ndi dziko no ayende ndi malamulo a mulungu ngati tikufuna kudzala munthu wabwino kuti 2063 pazakhale anthu o- o- o- o- ogwira i- ntchito za chitukuko dziko kapena kuti tinene kuti anthu otukula dziko mayi wa khomo la munthu ayenera akhale odziwa kulangiza bwino ana ake. Mungawauze chani inu azimayi amene akulephela kuti awalangize chifukwa choti ndikuona kuti vutotu ndilonena kuti kungowatayilila ana aja samauzidwa kuti kuvala umayenela azivala chonchi chonchi mungawauze chani azimayi amenewo. Zoona zake pali azimayi ena amakanika amamuopa mwana wawo kuti amulangize ineyo anthu ngati amene aja ndikufuna ndiwalangize and kapena kuti ndiwathandize nzeru. Chonde m'mabanjamo, ngati tikuona kuti ifeyo tikuchepa ndi ana athu aja kuti sitingathe kuwalangiza, tikhoza kuitana ena kapena kaya mafumu kaya aziankolo awo ana aja chifukwa ana aja amakhala ndi kochokerabe. Iweyo kholo umakhala ndi kochokera. Utha kuwaitana kaya ankolo awo kaya ana aja umatha kuwatenga n'kuwapititsa kaye kumudzi. chifukwa wina aliyense kuno ku ali ndi kumudzi Mm. kwapitisa kumudzi kuja ndikukanena mwadongosolo kuti anawa ine ndimalangiza izi izi izi izi izi koma ndimakanika nde ndawabweretsa ngati kuno Mm. ngati inu makolo muwalangize anawa zikufunikira ndi mavalidwe akuti akuti akuti akuti akuti akhale ana osangalatsa pa zikhalidwe mwana ayenera avale sketi yayitali avale dresi yayitali Mm. salu ayike pamwamba ngati akufuna chabwino avala trouser ngati za masiku anowo kuti maufulu omwe tikuneneramo Mhm. avale trouser akavala trouser yawoyo aonetsetse zoti atenge nsalu atani